ọ bụ n'ọnụkwube tv ka ị na-anụrụ anyị n'ụbọchị taa ọ bụ maazị ogbonnaya ka bụ m ebe anyị nọ ugbu a bụ na mmahi ezi ebe a na-akpọ ya mmahi ezi ya bụ salt lake ma ọ bụ salt lake a na-akpọ ya ihe a bụ mmiri otu ị na-ahụ ya ugbu a ọ dị ka mmiri ọ bụ mmiri ka ị na-ahụ ihe ị na-ahụ ebe a bụ nnu salt ọ bụ na i kuru mmiri ugbu a ị na-esi ya n'ọkụ na-esi ya n'ọkụ na-esi ya n'ọkụ tupu ị mara ihe na-eme ọ ghọọla nnu ngwa ọ bụ na i lee anya ebe a ị ga-ahụ nkere ihe na-agbapụta maka kwa ya ṅụọ ihe a bụ nnu this is salt ọ bụ na i kuru ihe a kịta mmiri a jiri ya sie nri ị gaghị etinye nnu n'ime nri ị na-esi ihe anyị na-ahụ ugbu a eyela nri gị ihe a bụ nnu ọ na-asọ ị na-ahụ ya ọ sọrọ asọ baa n'ime ebe a ọ bụ na i lee anya n'ebe a ugbu a ọ bụ Salt Lake mmiri ya sara mbara o buru nnukwu ibu ọ naghị ata ata ma n'ọkọchị ma n'udu mmiri ọ naghị ata ata otu a ka ọ dị gburugburu ọ dị omimi a naghị egwu ya egwu i nweghị ike ịbanye n'ime ya sị ka i kuo ya bụ mmiri ndị mmadụ na-abịa ebe a ekuru mmiri n'ụtụtụ ehihie na abalị mgbe ọbụla a na-abịa ekuru mmiri mba nwoke anaghị ekuru nnu a ọ bụ naanị nwaanyị bụ onye na-ekuru ya ụmụ nwaanyị kuru ya ha esie ya esi ka ha na-esi ya ọ ghọọ nnu mgbe a lụrụ agha naijiria na biafra n'ihe dị ka afọ 1967 ruo na 1970 ọ bụ ebe a zụrụ ala igbo niile nnu zụrụ ha ndụ ebe anyị na-afụ ugbu a n'ihi na ndị mmadụ na-arịa ọrịa kwashọkọ n'ihi erighị nnu nnu bụ ahịa iwu inweta nnu siri ike mgbe a na-akpọ oge afịa attack ndị mmadụ na-esi n'ebe dị iche iche ịbịa zụrụ nnu n'aka ndị ọkpọsị nakwa ndị uburu e nwere mmahi n'uburu nke a bụ mmahi nke ọkpọsị ọ bụrụ na ndị mmadụ abịa zụrụ nnu a kuru nnu a sie ya esi ha na-aga ree ya resịa ndị igbo ndị ọzọ dịgasị iche iche ka ha ghara ịrịa ọrịa kwashọkọ n'oge ahụ a na-alụ agha naijiria na biafra ndị ọkpọsị anaghị arịa ọrịa kwashọkọ n'ihi nnu n'ihi ebe a ebe a nwe ọtụtụ ihe ndị dị iche iche nke ọ na-akụzi onye nwetara ebe a maọbụ onye chọpụtara ebe a bụ onye na-agba nta nwa bekee kpọrọ hunter oge o nwetara ebe a ihe o mere bụ na ọ bịara jiri nwa ya chụwa aja nke mere ka ebe a saa mbara anaghị agba akpụkpọ ụkwụ aba ime ebe a anaghị agba akpụkpọ ụkwụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịba n'ime mmahi a wee kuru m eh, mmiri a maọbụ kuru m ị ga-agbapụ akpụkpọ ụkwụ gị wee ruo wee kuru ihe ọ bụla ị chọrọ ikuru n'ezie n'ezie ihe a nwe ọtụtụ ihe ndị dị iche iche ndị ọ na-akụzi ọ bụ ị fụrụ ya mee mmiri ọ naghị ata ata nwoke anaghị eji ụkwụ banye n'ime ya yes eh, ndewo